cɛ i kɔni yɛrɛ i ɲɛna sa o tuma e tun bɛ mun de kan yen. n tun bɛ mun kan wa. e bolo ko ne bɛ mun kan yen. n'o cɛ de kɛra mɔgɔ t'i fɛ sa. ne ko aw yɛrɛ dun kɔni basi t'aw la yan. ee an bɛ yan basi foyi t'an na.

ne yɛrɛ tun bɛ k'o o ŋaniya ta ɲinan ni sɔmi in kɔni banna ɲinan kɔni ne bɛ taa nka sɔni o cɛ cinin dɔ tun bɛ n bolo ka ci awɔ nka n bɛ taa ka na kɔfɛ an b'o kuma kɛ y'a mɛn i tɛ n ka ji bɔ ka di yan

ɲele ye ne kɛ maalankolon ye dugu in na yan ma da la ni maa bɛna da ne da kɔnɔ kuma la tugun ɲele ye mɔgɔlankolon de ye ɲele ye ko kɛ dugu in na yan ko min bɛ dugu in bɛɛ tigɛ an na o kama ne tigɛra ɲele la wa ne ye ɲele ye k'a to yen ne ma da la ni ne ni ɲele bɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye tugun e ka ko kɛ fo ka tigɛ a la yɛrɛ hɔrɔnya la n'i tigɛra maa la i tigɛra a la de wa ne tigɛra ɲele la bi taa kɔ ma da la ne bɛ da ɲele la tugun ni tigɛna kɛra danaya tɛ sɔrɔ a kɔfɛ tiri mena fɔlɔ basi tɛ ka se ne ɲɛ

Aa n tun bɛ an ka bɛlɛda foro in de la tun bɛ aa cɛfin yɛrɛ kɔni don o jɔ foro la taa fo k' i fin k'i ɲɛda bɛɛ fasa i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba ne bɛ kuma e fɛ wa ne tɛ n da don e da la koyi komi e ka tile fila kɛ duguba kɔnɔ i ɲɛda nugulen ni tulu e ka tile saba yɛrɛ tɛ tile naani

cogo di de ne ye sugo dɔ ye su rɔ n dalen ɲɛ b'a la jikɛnɛba bɛ du kɔnɔ nka ji in labanna ka bɔ ka t'i jɔ kɛnɛ ma du kɔnɔna jalan don i cɛ y'a ɲɛfɔ n ye o de ye n bɔ kunfan na nka n buramuso f'i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma b'a ba wolo kuma dakuruɲɛ kelen a bɛ se ka kabila ci kuma dakuruɲɛ kelen a bɛ se ka du ci kɔmi i n'a fɔ a bɛ se ka diɲɛ ci n buramuso i bɔra n jigi kɔrɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko a ye den min gɛn ka bɔ du kɔnɔ ko du sirilen b'ale de la ni barikaden bɛ du kɔnɔ du mɔgɔ tɛ kɔngɔ wa hali malo a bɛ siran ka don du kɔnɔ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn n'aw ma den ɲini ka don du kɔnɔ aw don man di da la dɛ wa i jigi dalen bɛ min kan a sen tɛ sɛfan ci kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛ wuli ka don a ɲɔgɔnnaw nɔfɛ buramuso nin cɛnni tun man ka bɔ e la cogo si la N burankɛ ne kɔni bɛ yafa de ɲini aw fɛ aw de ye yafa tigiw ye dɛ n'o tɛ ne yɛrɛ donna nin ko in da fɛ ne ma miiri k'a bɛ taa ka ne bolo dan fo ka taa se nin yɔrɔ ma aw ka yafa n ma ala kama kira kama ni ala ni kira jɛra n'a ye n bɛ wuli ka n jɔ nin ko in na a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ n seko kɛ f'a ka se ka ye cogoya min na n'ala sɔnn'a ma laɲini ye nin de ye den ka se ka dukɔnɔna sɔrɔ dɔrɔn e bɛ se ka taa kunun nin du in kun ka di ne y'a bisi f'a tulu bɛ bɔ bi ka taa n kamanagan o du kɔnɔ o tɛ se ka kɛ den bɛ ɲini de f'a ka don du in de kɔnɔ

Ah, o ka di yan. Awɔ, o ka di. N tulo b'i la. I b'a dɔn ne nalen bɛ wagati bɛɛ. Mhm. N ka rendez-vous sera dɛ, n'o ye congé ye, congé banna. E kelen? Walayi congé banna. Ok. Ala ma baasi kɛ tile fila na n bɛ segin mɔgɔ bolo baara don a man nɔgɔn n'ala ma baasi kɛ tile fila na n bɛ segin o kun ɲɛ mɛn i y'a faamuya o kɔnɔna na n bɛ fɛn kelen de ɲini i fɛ ka gɛlɛya an bɔra ka baarakɛla min ta kɔsa in na sunkalo

tɛ ka nin bɛɛ fɔ kun na dɛ min i b'a dɔn waliden mara ka gɛlɛn diɲɛnatigɛ fana kɔnɔna na i tɛ danfɛn jugu dan fiyewu k'a tɛ falen i ɲɛ na mɛ n'i ye hakɛ mɛnni a taara birikɛnɛ tigɛ b'an bolo baara la yan cogo min ne fana bɛ tubabuw bolo baara la o cogo kelen na I jija cogo bɛɛ la i kana kala kari den na fiyewu sabula a yɛrɛ bɔra k'a ka situation fɔ cogo min na i b'a bɛɛ kalama c'est très grave o de tun bɛ k'o f'i ye n y'a mɛn n'ala sɔnna a ma bi n bɛ labɛnw kɛ sini bon n'i wulila k'a sɔrɔ n bɛ yan o don N'i wulila k'a sɔrɔ n tɛ yan i n'a fɔ laadala ko la n taa cogo min fana n y'a mɛn ala sɔnna n y'i ka kuma bɛɛ mɛn n tɛna na baasi ma foyi de k'a la min man di i ye mɛ i ɲɛ kulɛri falenna dɛ a kɛra cogo di ayi a ma kɛ cogo la u bɛ ne ka taga man di i ye e kɔni b'a dɔn k'o man di ne ye mɛ a fɔ ne b'a kalama ne tɛ se ka ɲɛ i kɔ mɛ a fɔ ma ne ka nin bɛɛ kɛ yan e de don n'o tɛ rendez-vous kun i yɛrɛ de ye

Oo. Tile fila in na ne bɛ segin n ka baara yɔrɔ la. Ee. Awɔ. I ye nansara jamana min fɔ. Ni olu de bɛ baara kɛ. N'u ka baara kɔnɔna na n'i ye wagati kɛ n'i bilala i bɛna wagati kɛ i ka famille na n'u ka baara wagati fana sera i bɛ segin. Kɔnɔna na n b'a fɛ ka segin tile fila in na.

bamanankan damadɔ don an ka taa kunun ta yɔrɔ la a diyara bi o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɔrɔn mɔgɔ kɔni i t'i baden suwazi dɛ nka i teri i jɛɲɔgɔn i b'o suwazi o ye tiɲɛ o kɔnɔna na n bɛ min f'i ye dɔrɔn i hakili to muso in na Ni ne muso ye. N'Ala sɔnna ma. Muso ye denmisɛn fitinin de ye. A mana kɔrɔya cogo o cogo yani e yɛrɛ ɲɛ b'a la min ni a si ma taa yɔrɔ jan. I b'i hakili to a la nka fɛn minnu bɛ so kɔnɔ i hakili t'o la. Tulu in bɛ kɛ k'a jira i la ni n bɛ ka taa an bɛ se n'a diyara. ne ɲala dɛ sabula ne de f'i ye ko wari in tɛ foyi ne ɲagalen tɛ wari in na ne yɛrɛ tɛ wari lajɛ ne ye cɛman ne ye dɔrɔn ne bɛ fɛn min lajɛ i yɛrɛ dusukun ne b'i lasuma i ye dusukuntigi de i y'i ka situation fɔ ne ye cogo min na fana bɛna dɔn k'a fɔ k'i y'i ka situation fɔ mɔgɔ ɲɛna gɛlɛya an bɛɛ ye gɛlɛya caman kɛ n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ Ah, patron n ye nin faamuya a diyara n ye n'i ye fana ye k'i kɔnɔ kuma fɔ ne ɲɛna o ye dannaya de ye Mm, n'ala sɔnna ma n tɛna bɔ i jigi kɔrɔ abada n'ala sɔnna ma, n'ala sɔnna ma. N dalen don dɛ. n bɛ sa de ayi n tɛ janfa kɛ an bɛ dugawu kɛ ɲuman taa ɲuman segin o kɔnɔna na surɔ n tun fɛ an ka baro dɔɔni kɛ aw bɔra togoda ninnu na an cɛ dama don an t'an dogo ɲɔgɔn na dɛ

Bɛ fɛ k'i diɲɛ i ye jumɛn bolo de baara la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hakilima bɛ mɔgɔ kɛlɛ ni hakili ye kodɔnna ale hakili sigilen kosɛbɛ ayi ne tɛ fɛn dɔn nka patɔrɔn e ye fɛndɔnna ye i bɛ ko dɔn kodɔnna ye mɔgɔ saba ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n fana ka jateminɛ min bolila i kan e yaalala i ma dan yaala ma wa i ye ko dɔn ayi anw tɛ fɛn dɔn an mɛnna de ko dimi ma karamɔgɔ o ye tiɲɛ i y'a fɔ cogo min na ɲɛnamaya in sigilen don nin kan fɛn dɔ bɛ dɔ bolo dɔ fana bɛ dɔ bolo kalan tɛ ban n fana ye min ta maakɔrɔw kɔ i bɛ suruku ninnu dɔn wa suruku ninnu yiri dɔ don

Mun diya tɛ tɛmɛ min kan a duguma bi i bɛ na n'o ye suruku nana bi wa nana i bɛ ne tiɲɛ dɔn n tɛ tiɲɛ dɔn dɛ ne tɛ tiɲɛ dɔn

maramu kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ ne la wula yɛrɛ sera halisa i ma taga baganw ka dumuni minɛ ka na sunkalo komi warimisɛn joli de tora a tɔ min tora kɛmɛ fila ni bi duuru ɔ taga o bin minɛ ka na baasi tɛ kɔnɔ

சரி wala camera fana tiri o de b'i ta dɔn wala i ka kalan ma kan ni y'a dama ma hali kun ka bɔ ni gawale ye wa wala ne t'a la ni ne bɛ fasa kan

I bɛ dumuni sugu jumɛn de fɛ bi n'o tobi ka di maramu an kɔni an b'a bɛɛ lajɛlen dun koyi fo n'a sɔrɔ ni mɔgɔ faga fɛn b'a la nka a mana kɛ dumuni sugu o sugu ye ɛɛ ne b'o dun kana n'a fɔ ko i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ o la sunkalo i bɛ mun de fɛ diɲɛ kɔnɔ ne k'o k'i aa maramu ne kɔni bɛ fɛn fɛn fɛ e y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye ka ban sabula kabini ne nana yan fo don min na i ye n to n danbe la foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni bonya ni karama tɛ bɛɛ lajɛlen tɛ se k'o kɛ bi bi in na dɛ dɔw n'i nana dɔw fɛ baara la u b'i kɛ jɔn ye k'i kɛ ɲugutɔ fɛn k'i kɛ kɛrɛfɛ bila ye nka i ma sɔn ka nin si kɛ i bɛ dumuni di yan cogo min ka di i ye

Sunkalo kan'i dogo ne b'a dɔn e bɛ ko dɔ kalama nin ko in na ko min kɛra a kɛra e yɛrɛ ɲɛna yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n fana tɛ nin dogo i la dɛ k'a fɔ k'e cɛ kɔni kɛlen don ka fɛn dɔ k'i la a bɛ se ka kɛ nka ne tɛ fɛn kalama o ko la n b'i deli yɛrɛ yɛrɛ i ka nin ko in yɛrɛ ne yɛrɛ nimisara ne nin ko in ko min na o dun ye ko gɛlɛn jumɛn e bɛ yɛrɛ kalala fili ko min kɛra o dun kɛra an bɛɛ ɲɛna

A yɛrɛ ko n ma k'a t'a la bilen, wa ne yɛrɛ fana t'a la bilen, ne tɛ segin nin ko in na ko fila, nimisa min bɛ ne kan bi, ne de b'a dɔn, n b'i deli n'a fura b'i bolo i k'a di yan n ka cɛnin in furakɛ, cɛnin in bɛ tɔɔrɔ min na bi Ala de b'a dɔn. Baasi tɛ i ka nin kumakan in kama ani e sɔnna ka n bonya o kama n bɛ n sen don ko in na n'o tɛ ne ye layidu ta i cɛ ye ko n t'a janfa abada ne ye bamanan de ni n y'a fɔ a ye o tɛ bɔ yen saya de bɛ na n nɔfɛ n'o tɛ o tɛ wuli nka n'i yɛrɛ ko k'i nimisara i ka kɛlen na nka n'a kɛra tuguni o kɔni o ye saya yɛrɛ k'o f'i ye k'a bɔ a la pewu nin ko in bannen ne pewu fo ka taa fɔ ko bɔgɔ kɛra ne kulo kɔnɔ ne tɛ n cɛ janfa bilen baasi tɛ baasi tɛ n bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka bana in bɛ ban pewu nka n ye min f'i ɲɛna kana na ɲinɛ o kɔ n tɛ segin ni fila la kamalennin in tɛ ko dɔn n'i kɔni ye mɔgɔ bɔlen ye a ka taa nanzara k'a bɛ taa fɛn ɲini na dɛsɛ de b'a bila a la n'o tɛ bɛɛ fa dugu ka d'i ye ka sɔn k'o janfa o yɛrɛ ye cɛ de ye maa wɛrɛ bɛ se k'a k'ale la ale t'i laban dɔn a bɛ se ka kɛ bi ka d'a la yan nka a tɛ sini dɔn tungarankew bɛ sɛgɛn min kɛ kɔkan o dogolen tɛ maa si la n ye nin faamu n bɛ tila sisan n bɛ n ka kɛtaw kɛ n'a sɔrɔ hali wari de kan ka bɔ a fɛn minnu a saraka minnu kan ka sa a fɔ n ɲɛna n b'a bɛɛ sara mɛ n b'i deli sɔngɔ ye kana to ne cɛ ka bɔ foyi kalama nɔntɛ n ka furu bɛ sa a ka ɲi ta n'o de don o bɛ nɔgɔya n bɛna da la